Finas in WhatsApp su numereddu est ingunis in basciu po si mandai messàgius e cumplimentus, tanti crìticas non ndi ligeus, dònnia cida depeus arrexonai de un'argumentu de importu mannu, custa cida puru un'argumentu de importu mannu cun d'unu òspiti de importu mannu, Festival Literàrius cun Giuseppi Manias, beni beniu. Saludu a totus. Cumenti stais?
Totu beni? Ti dda fais andai beni? Unu pagheddu de basca, insoma. Basca, eh! Candu mai.
Oh! Deu nd'aprofitu oi puru de Lucia Chiu puru dda pòngiu a spibidai, anzi no spibidai, a limpiai fasolleddu. Oi puru, stessa cosa. Oi puru, stessa cosa. E su fasolleddu giuat. No as a nai ca no ti praxit. E imoi depeus fai totu sa is arrecumandìtzias cumenti faint cussus chi essint in televisioni, in s'istadi candu fait basca meda, Depis papai birdura cota, birdura fruta e bufai acua meda, eccu, e no a bessiri candu fait tropu basca. Basca, tocat a ddu nai a is chi funt in su sartu. E certu, certu. Abarrai in domu e no fai nudda.
Eh, mancai, ita chi fiat a fai diaici. Oh, ma moi a luegu, abeta pagu pagu, ca tra pagu alluus sa Sa televisioni si castiaus un'antra puntada de Corrias de Fogu poita ca ddu est oi un'omini chi si zerriat Giuseppe Manias chi deu ddu connosciu poita ca est est unu chi insomma si donat de ita fai e si si si si est fait unu festival in in Serramanna e ddoi seu andada fintzas s'annu passau, poita ddoi fut ddoi fut ospiti unu poeta strangiu chi connosciat chi no connosciant is amigus mius Serge Pey e Chiara Mulas e duncas Serge e Chiara funt benius ant dromiu in domu e seus andaus totus a si biri su festival chi at apariciau custu custu picioccu Giuseppe, moi allueus e si ddu castiaus. Toca a biri.
Ah cussu est.
Eeh. Ah moi Fixeddu gei ddu speculitat totu po beni. Deu no ddu connoscia. E immoi bis nd'aprofitas po ddu connosci. Eh infatti. No est in gamba est.

Ascurta a mei Peppe, eh. deu giai ti connòsciu, ma po is pagus chi non ti connoscint ancora, insaras, is pagus. Ti depis presentai pagu pagu. Sì. Chini sesi, de aundi sesi, s'edadi chi scovias, sa ah. scola chi tenis, Ehi. disigius, pensamentus, ideas, po su tempus benit e totu. Totu. Toca a biri. No no, deu seu Peppe Manias

E poi però bivu me su sa bidda prus pittia de sa de su cumù prus pittiu de sa Sardegna ch'est Bar- Bobadri, Baradili me italianu. Ita cosa, ita cosa, scioberu Ma apu cosa se- tua? allora deu apu sempri pentzau ca su territoriu est importanti e i- i- is picculus i cumus piticheddus funt importanti cumenti is citadis mannas ca unu podit fai totu, mancai siat me in su comunu prus pitiu de Bobadri. E cussu chi apu fatu, organizatzione de eventi, biblioteca gramsciana, totu cosas ddas fatzu de Bobadri. E oi cun internet, computer, intelligenza artificiali e cosas. E poi tocat a si spostai.
Sa Sardegna at fatu una scelta economica in cui Eh, su trasportu ferrau no est meda no. e quindi o pubblicu no est meda, quindi o tenis macchina chi siast in Bobadri chi siast in Sestu mm. est sa stessa cosa. Ascutta, sa formazioni, sa scola chi tenis, ita as studiau tu? No, deu seu andau in seminariu.
Ah, eh, una...
ma sa facci ce dda portas. Eh beh, certo. Pot, ti potzu cunfessai puru a tui, sì.

e in Pau Casa Borrelli e poi apu organizau sempri atividadis culturalis, chistionis me in Gonnosnò, Useddus e Ollasta, ma poi Strangius, eccu custa est noi annus, noi annus de, noi annus chi fadeus Strangius. S'edadi dda scovias o ses de cuddus. Ah si si si no,
millinovecentusessantanove, s'annu de su scudettu 'e su Casteddu, sessantanove e setanta, cincuantaseti, cincuantases, sì, bellu, e nci imparas, sena sempri, ormai fadeus totu cun su telefoninu, dai, e quindi, esatto, esatto, esatto.
Cumenti t'est nascia custa passioni culturali de organizai, afateriai eventus? Si ma se Deu bèngiu puru de su sport, apu sempri organizau, sia de de piciocheddu pitiu, sempri sa organizatzioni sportiva. Su sport donat una manu de agiudu in po sa logistica, po organizai is cosas, soprattuttu, insomma, seu chistionendi ca deu ddu fadia prus de trint'annus fait e quindi. Ma tui fiasta unu sportivu, un'atleta? Giogà a tennis tavolo, s'unicu sport chi apu fatu. Ah, bellu, mi praxit meda.

in modu molto predominante cunfruntaus a is atrus e quindi. E cumenti as fatu a nci passai de su sport a sa cultura? No no va bè, poi deu seu sempri istau apassionau de sa cultura, apu sempri ligiu e soprattutto at contau meda Antoni Gramsci, ecco in sa vida, poita deu apu sempri Studiau e lìgiu Gramsci e cun fradi miu in su norantacuatru iaus fatu custa biblioteca gramsciana chi imui tenit prus de deximilla volumis sceti de Antoni Gramsci e poi organizaus e puru associatzioni e organizaus varie attività culturali. E custa cosa de Gramsci cumenti t'est nàscia?
Ma allora su fattu chi deu sia de Abas at contau meda. At contau meda. At contau meda. deu mi dd'arregordu in cuinta elementari ia bintu una specie de cuncursu po su tema, deu tenia unu maistu si zerriat Arturo Manias de Crucuris, est stau sindigu puru me in Crucuris, est una persona ca m'at formau, nonostante issu fiat democristianu, però m'iat formau meda e custu meda po sa poesia Nosu studiaiaus tantissime poesie a memoria, si fadiat in cuss'annus, e poi po Gramsci comunque iaus fatu custu custu cuncursu poita fiat u' anniversariu de Gramsci e si setantaseti deu fia in cuinta elementari, quindi su su cuartu anniversariu de sa morti 'e Gramsci E deu m'arregordo sempri custu tema, s'inghitzu fiat, Nasce ad Ales Antonio Gramsci, e cuddu maistu De su tema m'arregordo sceti custu, però propriu s'incipit fiat custu. E sa e poi sempri insomma. E partiat custa cosa. Torreus a su festival, sigumenti ca portas una bella magliettedda Stràngius, testimoni del nostro tempo, Staff. Ita benit a essi custu fèstival? Allora, est unu fèstival de leteratura autobiogràfica. Autobiogràfica. Stràngius ca no est straniero, poita nosu naraus straniero, invece no, no est straniero, est straniero puru, ma est fondamentalmente forestieru. Là, chini est custu stràngiu? Ah, ddu connosciu, custu est Ivan de Neoneli, giustu? Si, si, si, custu est su sìndigu de Serramanna. Gabriele Littera.
Littera, si. Lucia de su grupu. E cun Carmen Yañez sa pobidda de Sepulveda.
Maistu Casula. S'annu passau, si, nd'at passau meda. Custu seu eo.
S'organizadori.
No, insomma. Bujumannu.
Bujumannu, si, si.
E insomma, insomma.
Beh, Bujumannu est de Serramanna. Manuela. Manuela Orrù. Manuela e.
Cantu. Ah, chi custa dda connosciu, est sa picioca, sa poetessa. E cussu est su sìndigu de de Casal di Pietro, Mario Capanna, s'annu passau iaus serrau cun Mario Capanna. Bella domu campidanesa.
Custu est Ospina, custa est sa prima editzioni. E custa est sa picioca chi seu narendi deu. Si, Ilenia Perra, poetessa. Dda biu in Instagram. Poetessa. E su musicista chini est? Non ddu biu, non ddu connosciu. No dd'apu biu. Custu est su staff? Custu est su staff, nosu collaboraus cun s'associatzioni de de Antonio, chi est su presidenti, s'animatori Antonio Ara, de de piciocheddus specialis, e faint, custu est Ibrahim Allò. E ndi chistionaus, ndi chistionaus Comente nascit festa. Belle sale però eh. Eh no, sala prena, bella sa sala poita una domu campidanesa, una bella lolla. No, cussu chi 'olia nai candu m'at nau s'organizadori, deu di fatu seu una specie de de imbuto. Ah no, ita 'olit nai. Eh 'olit nai che su festival est de Serramanna, cioè Chiunque, cosa chi non per fortza is atrus festival funt bellissimus po caridadi, però su festival nostu est fatu sceti de serramannesus, cioè i coordinadoris, tu ses stetiu e ddu scisi, funt sceti de serramanna. S'unicu strangiu, is unicus strangius seu eu, sa fotografa che ringrazio per le bellissime, po is immagini bellissimas, che est Giulia Camba. Giulia Camba, andat beni, brava.

Assessori a sa cultura Guido Carcangiu chi est stau s'ideatori de Strangius che collaboraus cun s'associatzioni Terra Cruda. Teni passientzia, zero bonu a Ivo e a s'ospite. Lu ischides ca Antonio Gramsci at istudiadu in su ginnasiu de Santu Lussurzu. Saludos e basos, bella friscura, umm Stefania unu basidu a tui puru, ma friscura pagu. Iat studiau me in Santu Lussurgiu in su ginnasiu chi fiat unu ginnasiu comunali, Gramsci non ndi chistiona meda beni de custu ginnasiu, in una littera e narat tre sedicenti professori, no no no, poni fogu e corrias de fogu, no no non nd'at chistionau beni de su ginnasiu poi issu iat fatu s'esami mejori istais E infati no, no, fiat un, però est stau unu liceu importanti. Me in Santu Lussurgiu ant fatu unu bellissimu itineràriu, eh, gramsciani, me is, me is domus, eh, in cui Gramsci, e Gramsci fiat meda. La, eh, unu saludu a is amigus de rts e a Pepi de sa Marmilla, eh, sempri mellus cosas, tenis arrexoni. Veronica, gratzias, unu basideddu. Dda eh, connoscis a Veronica? Veronica? Ah, sì.

nonostante la scola ma fiat davvero meda affezionau, meda affezionau, ddu funt unu liburu poi de una de una studiosa Rita Arca su Gramsci a Santu Lussurgiu e si podit, si ddu consillaus a Stefania, si si si e ma che as mai ddu connosci giai Stefania. Cantu nd'eus fatu, torrendi a su contu, ddu sciu chi ti praxit a chistionai de Gramsci, po. No no no ma deu chistionu de totu, ma che de su trigu puru, trigu capelli. Gei ndi chistionaus.

Boni e cativi maestri. Bellu, tui dd'as scioberau? No, no, no, eh, custa est un'atra cosa bellissima, Conta. faint totu is serramannesas, Ah, poita ddu bellu. fadeus votai, poneus una Ah. terna, una terna de de Là, custa de- est s'editzioni de ocannu, chi Sì, unu insegnamenti, sì.
insegnamenti, dai, imparus.
una una terna de temas e

Solu contau cosa. Conta conta.
in s'edizioni de La cura. La cura.
La cura, sa dì, quindi si chistionat de sa cura e depiat beni ospite u' giornalista Rai, Vianello. Milla, là, sa regia ancora no est attenta. Eh, ma è troppo bravo.
Eh, Nicola, bravo. Nicola, grazie.
La cura. E fiat, depiat beni u' giornalista Rai, Vianello. Nargo, custu dia mandai Rai tre sa prima editzioni, si. E issu iat tentu ictus e po unu annu e mesu no no no podiat chistionai. E iat scritu custu liburu bellissimu, sulla parola. Certu, ddi praxit puru. Benit, si iat nau ca beniat e poi ddu faint, ddu faint diretore di rai TG insomma de de de de una cosa e quindi no est pòtziu prus benni e mi passat a sa manager mi narat no ma abbiamo teneus disponibili u'antru scrittore mondadore apo nau e chi Angiolini su medicu su datori su dottore più bellu d'Italia no ddu connosciu e ddoi ancora su video tra l'altro in cui ddu seu eo abbastanza corpulento, eh, totu mesu trotu, custu no iat mai biu dal vivo, fiat beniu cun sa femi, cun sa, cun sa picioca, no iat mai biu due persone così belle in vita, da, da, dal vivo. Ah, ma, e, e comunque, fate, facciamo così. Su bello e sa Sceti- bestia, toh. Sceti, fiat sempri, fiat sempri preu, Eh. de- cando andà, no, e da- cincuanta personas, sessanta personas, non ca fiant pagus poita fiaus ancora s'inghitzu 'e su festival, però apu nau, ma poita cumenti mai custa cosa, e comunque dopu issu Accostadia su microfono Dopu issu ddu fiat Beppino Englaro, depia benni Beppino Englaro po chistioni de Eluana E comunque, fadeus s'intervista, poi su bravu, sceti teniat tempus televisivus, dd'iat depiu coordinai deu poita fiat s'ùrtimu, e quindi rispondiat duus minutus, a sa fini non scidia mancu ita ddi diri, perchè poi era su salutismo, poi imaginai a s'espertu, espertissimu, e s'est fatu, ita at fatu, a un certu puntu si ndi artzat un'omini, Io ho un dolore qui. E cussu arrespondiat, era bravissimo. Comunque finisce l'incontro, dopo una ba- oi depia essi, ci depia essi calincunu interru, calincunu Poita pagu genti. sposoriu. Ma insomma custu est unu che rimpiat is. Beh, custu ndi essit e incuminzat a intrai sa genti. Ah. S'est arrempiu sa sala, oltre cento personas, Ah. ma verame Poita sa genti obiat, est in craru, e ingui nosu totus, e ingui nosu totus, eus cumprendiu ca Strangius teniat unu pubblicu, est unu pubblicu, naraus, esigente, cioè obiat stimoli, obiat unu festival, est po cussu chi est unu festival militante. Ma serramannesus, su pubblicu. Si, serramanna, si. Allora nosu candu fadeus su festival, su setanta per cento est de Serramanna chi benit a su festival a pagu a pagu, poi certu est beniu est beni benida Lamanes, est beniu Mario Capanna cust'annu nosu inghitzàus su festival su tres cun Luigi de Magistris, est oviu chi beni genti puru de foras
E tandus immoi sciu ca Ivo puru at u' pagheddeddu murrongiau Poita ca in meda festival non si chistioat in sardu, non si presentant librus in sardu e custu però pagheddeddu a nosu si fait si fait dannu poita seus ancora acapiaus coment'at nau custu picioccu dottor Drer chi ddui fut calincuna cida fait ospite Poita su sardu seus ancora est aici a livellu orale, no seus abituaus a ddu lìgiri in sardu. Tocat chi totus fatzaus pagu pagu sforzixeddu po po imparai a ddu ci poneus mancai u' pocheddeddu de prus po ddu scriri, poita chi unu però, bisi call'est sa cosa, chi unu ddu lìgiri in sardu, Imparat fintzas cumenti andat scritu, cumprendiu, poita cumenti est chi unu imparat a iscriri, fintzas est ligendi, difatis candu unu ligit meda fait fintzas prus pagu erroris de ortografia, quindi deo immoi spetzo una lancia, anzi ispetzo unu fasolleddu, po fintzas fai custa pregadoria a Giuseppe Manias chi est bravu meda, deo ddi tengiu propriu stima, poita Seu andada meda bortas a a abas, poita issu ddu scieus siguramenti Ivo dd'at a dd'at a nai, dd'at a arregodai, ca est ativu meda, ca scit unu jaxi de cosas de Gramsci, Gramsci puru, po sa lingua sarda ddu scieus ca ci teniat e totu cantu, e duncas nosu spetzaus su fasoleddu, po portai prus librus in sardu, o mancai fintzas calincuna presentada in sardu aintru de is festival leterarius, ma poita depeus timi, tra l'atru poi, chi andat u' spagnollu, po nai, a u' festival sardu? e ddu at ua presentada in sardu, u spagnolu o u catalau o u sudamericau o u cubau ddu cumprendit prus de cumprendiri s'italiau, duncas dai ca si nci amollaus a essiri pagu pagu prus internatzionalis? Ita ndi narais bosatrus? Tui de acòrdiu ses? Deu seu de acòrdiu ca istimu non sceti su sardu.
Ah, e tanti ndi naràs, seu de acòrdiu.
Beh. Poi fai su scoop, ah. No, Scòvia, eh, allora, scòvia, innanzitutto scòvia. o- 'olia nai is datas de su festival chi fait. Eh, Certu de ca su- fait. de- de su tres de capudanni a is cincu de capudanni. Oh. Poi de is dexi, de su De dexi. su dexi. A su trexi, sempri de capudanni. Sempri E capudanni. poi su due de santuini.

Allora, prima de custu 'ollu nai una cosa, tenit arraxoni. Mancai siant a duas. Tenit arraxoni, deu dd'apu nau durante unu cunvegnu me in Neoneli sa prima dì de Licanias e apu nau. Un'atru festival. Un'atru festival importanti, nosu seus partner cun Licanias. Ndi chistionaus.
E sa cosa sa cosa est giusta, tenit arraxoni, non solo po sa lìngua poita si chistionat pagu su sardu me is fèstival leteràrius, nosu puru seus stai colpèvulis de custa cosa po annus, est dificili nau leteratura autobiogràfica citai leteratura autobiogràfica scrita in sardu, però depu circai calincuna solutzioni, ma sa solutzioni segundu mimi iat essi bella visto ca funt setantacincu is festival eh, finanziaus de sa regioni. Eh, non funt pagus, eh, eh.
chi si tenessit calincuna premialidadi puru po sa leteratura sarda. Giai ddu creu. Sarebbe una forma, eh, iat essi una forma egemonica po fai sì chi sa genti torressit a stampai in sardu. Ca esti a biri duas. Arragoda- arragodaus ca nosu eus stampau Po cantu Biddanoa di Benvenuto eh, Lobina, Los, Sos laribiancos di Cicitu Masala. Sì, signori. E, e, e si pubblicàt. In su 27 Gramsci scriit una littera a sa mamma, eh, noi mesis ch'est, ch'est in, prison, in prasoi, e ddi narat vorrei una copia, ia bolli una, co, una copia de eh, Sa scomunica de Predi Antiogu. Dd'iat stampada Carta di Oristano, tipografia Carta di Oristano, scriit. Ancora s'agatat? No, custa tipografia no, ma su problema est chi no s'agatat prus còpia, prima s'agatàt, imoi no si no s'agatat còpia de Sa scomunica de Predi Antiogu. No, ddoi est un'editzioni bècia edita edita Della Torre e un'atra edita S'Alvure, ma no funt no s'agatat, est unu documentu importantissimu, tui ddu sciis,

Però, e quindi si si quindi u saludu a is amigus de pau e quindi custu po Gramsci su sadru s'annu passau sa littera 'e teresina puru esatto sa littera 'e teresina ma su fatu che la su sadru quando si parla di lingua c'è un fattore egemone insomma Gramsci poi Gramsci nasce linguista

Benint dae sa dae sa scola linguìstica. Poita naras tue?
Poita linguista Gramsci, linguista Wittgenstein e linguista Noam Chomsky. Ah, boh, eje custu est berus. Sa lingua è la forma e la forma crea la forma del pensiero e anche de su pensieru politicu. Ah, aici est su passàgiu. Eh beh, sì. Non è un casu. Ita fiasta narendi? E quindi ita fadeus? E un problema mi seu postu, seu postu eh. s'annu passau ia fatu una tavola rotonda, fiasta beniu tui puru. Beniu tui puru a criticai? No, beh, no, no, no, est stata tra l'altro non s'aspettaiaus totu custa genti. Fiat prena prena sa sala.
E e sa genti abarrat contentissima e sa deu apu nau e de e deu apu nau, beh, tocat a fai calincuna cosa. E cust'annu su su cuatru eus a fai U'atòbiu con ogni dì tenit unu tema e su tema sa dì est maistus e maista lìngua. Maistus at a beni unu grandu maistu, mancai non siat sadru ma est sadru, Francesco Del Casino, su muralista de de Orgosole, non sceti de Orgosole, at a beni po su premiu Putzollu puru. E poi Eus a fai un'atra, s'at a fai un'atru incontru cun Ivo Murgia ed è un incontru monolinguista, sebbene su libru de Ivo Murgia no est no est scritu in sadru, custu est su problema, custu est su problema, est unu problema che segundu mie mos at puru comente operadoris. Castia, deo so bessende cun unu libru in sardu cosa de unu mese o dus, massimu, massimu, massimu. est berus ca sa prosa, quindi in sardo, imui è del tutto scomparsa. Beh, quasi est del tutto. Est sunfrendi, però s'editore Condaghes at fatu una regota de trinta titulus totus in sardu, custa est Paberiles, duncas. Sì, ma va bè. Calincuna cosa gei s'agatat, però est berus ca est sunfrendi, eh, cussu Cussu est berus. Ma poita Serramanna? Nau diasi, poita as scioberau? No, mi ant tzerriau, mi ant tzerriau, incapas si ndi funt pentendi ancora. No ddu sciu, poita m'ant lassau, quindi po no ddu sciu. Ma is temas cumenti ddus scerais? Cun custu sondagioni e basta o parteis cun d'una idea? No, teneus una terna, una terna e su cuella terna sa genti votat. E is ospitis?
Cussu puru a sondagioni? No, no, no, is ospitis no. Cioè, is ospiti donniunu tenit u' tema, quindi insomma eh, bessit prus complicau, ecco, fai sondagioni, insomma. Ma sa diretzioni artistica duncas est cundividia, diaus a nai, cumenti, o est sa tua? Sa, sa diretzioni artistica est sa mia, però, deu, deu ogni a insandus andando avanti cun is editzionis si, locandinas, resistentzia, rifiuti, testimoni si si custas funt is tres primas e poi graficamente ddu est sempri unu filu conduttore ah eh certu chini est su graficu eccu Luca Crippa dd'apu, Crippa, nau diasi si si
Luca Crippa e sa, sa responsabili de sa comunicazione est Debora Succa. Debora Succa, be', saludaus, dd'apu connota deu puru a Debora. Saludi Debora, saludi tengas. Cali funt is criticidadis chi ti funt bessias a pillu in custa noa editzioni, a parti su sardu, ma seu circhendi de arrangiai. No no no
Deppo nai una cosa, is criticidadis un po anche burocratiche, poita si scidia, cust'annu ant fatu una cosa, ant finanziau is festival de po s'annu chi benit puru, quindi unu traballat prus tranquillu, scidia ca tenit su finanziamentu, ma una de is criticidadis fiat cussa Arribat sa comunicatzioni a giugnu e tui depiast fai su su festival a settembre candu iast giai presentau su progetu a martzu. Is E quindi tempus. di- insomma poi is tempus, imui custa criticidadi sa Regioni at fatu beni, at fatu Custu una arrangiu. cosa, no, arrangiau beni, si si infati. E atras ita aiat a podi essi? Ma su pubblicu no, mi parit de cumprendi. No, su pubblicu, poi su pubblicu est de su logu. Deu pentzu ca unu festival, imui funt setantacincu, non tenit non tenit ragioni, e funt medas, non tenit ragioni chi non ddu andat sa genti de su logu e custu de una parti Si mancat, deu arriseu fia arraxonendi arraxonendi cun cussu, arriseu deu seu andau poita tocat a nai una cosa, Serramanna poi traballat a sa cultura anche chena strangios, ad esempiu, arriseu ddu fiat una presentatzioni de una autobiografia, de u' picioca, deu seu andau a ascurtai e apu castiau insoma, si mancat una fascia Sa piciocca calla. Ma no, ma puru studentus universitarius callincunu già e callincu antru no, Ma mancai funt callincunu foras in Casteddu, Sì, sì, sì, però sa, scisi, me in setem, me me me me Cabudanni. me in su me me cabudanni si scit ca is dis ddu est, però seus, ad esempiu cust'annu collaboraus con con su comitau de Santa Maria poita su cincu iaus a fa fadeus su tema maestri spirituali. Bellu e cussu. A mangiau benit Tetsugen Serra che est su maistu, est u maisto ze, maistu zen de Milano. Bellu. Serra no est sardu, però sa pobidda est Soggiu e quindi est sempri del monastero Il Cerchio, ma ha scrittu un libru per Astrolabio Ubaldini ch'est s'editore più importante de de cussa ed est u maestro zen, unu de prus importantes de is maestus zen me in Italia e no sceti.
Cun is atrus festival collaborais, tenis. Si si teneus alcuni festival partner, si si de Licanias beh si si sempri. Po fai ita? Ma tenis unu. Tavole rotonde, issus faint calincuna cosa candu depeus fai nosu. Ma tenis unu cordinamentu de is festival? Si unu cordinamentu, certu ddu est, ddu dep'essi poita candu fadiaus su su progetu depeus scriri Festival partner per queste date po custa cosa.
Oi oi Bissi apo bufau tropu cafè o mi pigat su tussi a mimi eia si fait custu giogu fai. Ma non est ca depiast bufai acua sceti. Eh acua ma cun custa basca. Comunque cussu piciocu mi at a si spiegai beni meda totu fait.
berus no no ndi scit est bravu e oh a organizai festival fai a fanteriai ci ndi oit ci ndi oit eh parit una brulla ma no est aici e agatai genti chi acettant puru de partecipai E ma issu nci dda tzerriat, e ndi connoscit, ma tocat, po essi una cosa prus interessanti, infatis su festival innui seu andada s'annu passau fut, ddu iat ospitis u pagheddeddu de dogna parti, a su mancu su merì innui seu andada eo, ddu fut fintzes musica, e ddu fuant piciocus giovunus chi sonànt musica classica, fut una domu bella antiga, ma totu bella, m'est praxia meda, poi sa Meri si dd'at fata totu abisitai, poita Cussu puru est importanti a sciri, ndi fut chistionendi fintzes prima, a sciri ristruturai, a conciai, a ndi torrai pesai, poita nosu eus tentu, eus propriu fatu dannu fintzas a totu sa, sa, cumenti fuant fatas i domus prima.
Sa modernidadi, si 'obiaus totus uguallis a is atrus, ma e no cumprendiaus su chi ci perdiaus. Chi ndi sciuscias is cosas de su ladiri, i domus de perda, ndi ddas sciuscias poita ses grandu ignoranti e po ti fai ita una domu de blochetus e a pustis depis ispendi s'ira de Deus po po s'umididadi, po ti callentai, po ti sfridai e a s'acabu, boh. Bella, is domus de ladiri ca funt friscas in s'istadi E callentis in s'ierru custu megas de ddu sperimentai. E custu festival innui seu andada organizau de de custu piciocu e fudi diaici fut fatu in d-una domu bella e duncas fudi culturali propriu a dogna livellu, a livellu finzas poita po mei sa s'architetura esti una forma de cultura, a mei mi certas cosas m'aggradant meda. E tocat a donai atentzioni a cussas cosas puru. Moi ti ses fadiada? Eh! Spetzendi fasolleddus po sa lingua sarda. Tocat ca moi ddus sigheus a ascurtai. Moi ti si ofendit disìgiu? Ah! Po sa cena si ddus feus aici.
Eh, ma non t'est andi papau su fasoleddu? Si fait una bella insalata de fasoleddu. Però tenet arrexoni, sa domo campidanesa est unu capolavoro de bioarchitettura, o no? Sì, ma allora, poi ddu est una cosa. Um, sa... Um, Su festival, nascendi in Serramanna, nascit e peròu ddu fadeus cun s'associatzioni Terra Cruda. E quindi ddu est ddu est u'antra cosa. Su tema Strangius benit de un'autobiografia de unu de is prus grandi studiosus de s'architetura sarda, ovvero Vico Mossa. Vico Mossa fiat de Serramanna pùblicat cun Fossataro a metade anni cincuanta Architetture domestiche in Sardegna, est sa prima pubblicazione fondamentali po sa architettura traditzionali e su festival depit meda a Vico Mossa, infati su premi internatzionali est dedicau a Vico Mossa, poita Vico Mossa scriit I cabilli Chi est un'autobiografia de sa sua de sa famìllia sua, cioè unu stràngiu ca benit me in Serramanna. E gei ddi torrat cun su tìtulu puru. Esatu, e torrat totu a su contu. E cussu liburu bellìssimu, editu mai Fossataru, ddu funt is domus, me in Gonnanò puru, in in aterus logus ca non ddu funt prus. Est unu patrimòniu culturali, narat beni Antonella, ca perdeus.
Caberdeus. Segundu tui est importanti, nant sempri a decentrai, a non fai sempri sempri sa cosa in Casteddu, in is biddas piticheddas?
Est fundamentali. Ah no. Eh donant puru soddisfatzioni eh, poita deu apu biu atobius me in Casteddu ca fatu fatu de nosu faint su triplu de personas, quindi insomma. Eh sa rispusta est bona. Sa rispusta est bona.
Mi fait prexeri, mi fait prexeri Torreus a Gramsci in custus dexi minutus, ca sciu ca t'ispeddiat. No, no, no, no, no, podeus chistionai de totu, custu de sa de sa de sa de s'architetura de su nostru de su patrimoniu nostu est importantissimu. Eh, ma difatis, ma is logus funt scioberaus aposta, no? Est impor. Si, si, infatis ddu funt propriu andaus, cumenti Antonella Antonella est benida s'annu passau

E funt tres poetas prus importantis de su mundu àrabu. E eus fatu, ant fatu duas recital, duas recital, duas reading, su premiu, su premiu Mossa s'annu passau dd'eus giau a unu rugbista, no no, unu rugbista irlandese ca giogàt cun Cucchetti e iat giogau me in natzionali, McNeil importantissimu poi diventau allenadori unu personaggio de grandu forza morali ecco immoi nanta custu fueddu ca a mimmi no praxit grande resilienza preferisco resistenza duncas ita tocat a fai cali est sa retzeta tua poita po chi unu festival potzat funtzionai arrennesci cun sa genti cun su pubblicu ita tocat a castiai
Ah segundu mimmi chi fait ad esempiu su direttori artisticu no tenit no no tenit responsabilidadi ma soprattuttu in una bidda dep'essi unu chi chi trabballat cun sa bidda chi trabballat cun sa genti A mimmi, ad esempiu, ariseu seus andaus a su bar est intrau su gestore 'e su bar deu femu cun amigu, fiat intrendi m'at biu est beniu subitu a mi saludai. Deu fatzu cussu, mi ocupu de strangius, ma candu in unu bar. Su gestori benit e mi saludat at a essi poita bufu meda, ma fincas po cussu. No, però candu benit, 'olit nai ca ses riconnotu po cussu chi ses fadendi, po s'operatzioni culturali chi ses fadendi Cioè est una cosa, ecco, e cussu candu ndi chistionaus cun cun cussu staff, cun s'assessore Giovanni Maccioni, cun cun atra genti, e cussu est importanti ca nosu siaus riconnotus fadendi cultura po sa bidda, ca est importantissimu, cussa est sa cosa prus importanti, seus batendi, ddu sciu, ma. Eh ses pistendi sa mesa totu s'ora. Sa mesa, 'olia diventai percussionista Billy Cobham. Be- bellu, bellu aici. Però est importanti, o oh Peppe, finas a fai su scambiu, no? Tra s'ospiti, certo. su strangiu e su locali. Esatto. Po cresci totus. Sì, sì, a si sì. confrontai a pari, a Ma, fai cuncambius. E, e poi...
Ehm...
Imparas ascutendi puru, però sì, chi chistionas, imparas certo, de prus. Certu, tens arraxoni. e poi ddu funt funt sucedidas cosas bellissimas, fatzu fatzu esempiu. Ia fatu u' festival su su cibo. Oh. E iaus tzerriau, su libru fiat bessiu mancu mesi, Ibrahima Lo. Ah, cussu piciocheddu, ite, senegalesu? Si, senegalesu, de origini, iat fatu, su su libru si tzerriat Pane e acqua poita pani su pani e e s'acqua fiat su cussu chi papat a mesu dì candu fiat me is presonis libicus. Eh, est prenu de cicatricis, si iat fatu biri. Aia. E custu fiat sucediu, fia appena bessiu su liburu, su liburu fiat bessiu boh u' mesi. Mi capitat custu liburu, ddu legiu, apu nau, eh custu tenit unu diaxi 'e potenzialidadi. No fiat scritu benissimu, ma teniat unu diaxi 'e potenzialidadi. Ma scritu de isse totu? De isse totu, si, si, Villagio Mauri editor, unu piccolo editore siciliano.

Ddu ddi fatzu fai u'antru giru puru me Useddus e praxit tantissimu a sa genti. E candu cussu m'at nau, Ma su liburu, ma su liburu t'est praxu, m'iat nau, dd'ia atotu, e mi m'arregordu, ddu nau in italianu poita m'arregordu custa cosa, est unu liburu chi at tantissima potenzialità. Custu est sucediu ca poi, dus annus apustis, Garrone.
Garrone chini? su regista, ah. at fatu Mio Capitano e dd'at fatu de su libru de, de ah, Ibrahima. de su libru.
Sì, e nosu seus staus su primus, i primus a ddu presentai. Bravo. Po Strangius.
Nd'apu biu un'atra puru de piciochedda abbronzada. Ah, si no, cussa est, no, no, ddui est sempri. Anna Maria Anna Maria Gehnyei cussa est liberiana e piciochedda liberiana no seu sempri stau meda atentu cust'annu no no cussa sempri autobiografia letteratura autobiografica poi sa poesia est su massimu po sa letteratura autobiografica ca no est poesia chi no est letteratura autobiografica sa poesia insomma
Ascurta mi, torreus a Gramsci, custus cincu minutus chi si abarrant, ita ses cumbinendi, ita as fatu, ita ses cuncordendi cun sa biblioteca gramsciana? Ma no, beh, seus fadendi, insoma, seus fadendi meda atividadi de biblioteca puru, poita. Ma custus voluminis cumenti funt arregalaus, comparaus? No, comparaus, nosu eus pigau puru u' finantziamentu regionali po is bibliotecas privadas. Ehm, eus Ah, custa est tentu privada. una donatzione bellissima de pagu eh, de unu fundu sul Sessantotto, de un de un Ah, de po cussu u'omini de Mario Casteddu, Capanna. Gianni Piras, esatto, e infattis eh, poi cun Mariu Capanna, insomma, propriu sul movimentu del Sessantotto, est bennida una picioca e at fatu sa tesi di laurea su su custu su su fundu Piras, si Piras. zerriat Gianni Piras, si, Ah, unu sardu, de Casteddu, si, de Casteddu

is giòvanus, ca no fiant d'acordi oviamenti cun custa ditatura, benint a Casteddu a studiai. Ah, diaderus? Si, datoris. Curiosu.
E faint unu giornaleddu puru, ca nosu teneus. E quindi issa at fatu, custa picioca at fatu custa custa custa tesi asuba de de Una cosa curiosa.
dei studenti grecus, una bella tesi, studentis grecus cun cun non cun... diciamo nudda sì sì manda mi Nicola de sa regia fai sa caridadi su s'eventu chi ndi 'ollu chistionai ita est su programma po custu mesi si custas cidas ita cun Gramsci e cun Strangius là aspetta pagu pagu ca m'at postu su s'eventu maistu Nicola duncas fogu est su discu nou de su Dottore Gieddu connoscis sabadu in Casteddu su dexiotu tra duas dis ddu presentat a intru de su festival, ah chistionendi de festival, Palestina in Sardinnia chi funt a sa de dexi editzionis, funt in su Lazaretu de Sant'Elias in Casteddu, a is dexi, torrendi a baxei ddoi, su libru est bellu, su dotori est giai beniu, ddu eus intervistau, s'at presentau su libru, su discu e totu cantu, duncas, chi seis in Casteddu de custas partis baxei ddoi. Torreus a su contu de, nara. Palestina. Palestina, oh. Cust'annu
fineus su festival su trexi apuntu de cabudanni cun su tema 'e padri e figli maestri e po fillus maistus teneus u' libru chi est bessiu imui de ineditus de Vittorio Arrigoni cun sa mama Egidia Beretta quindi nosu eus eus serrai esattu eus eus serrai cun Egidia Beretta e cun Giulia Manzi, pedagogista, filla de Alberto Manzi, su maestru, non è troppo tardi, esatto, e quindi eus a agabbai su festival cun padri e figli maestri. E cun sa biblioteca? Cun sa biblioteca Gramsciana, no, sa biblioteca Gramsciana tra l'altro Collabora cun Stràngius e fadeus ateras cosas in istadi naraus seus serraus. Si pasiaus, est tropu basca. Depu torrai gratzias finas a Antonella e a Lucia Chiu, non dd'apu mai intendiu custu sangunau, Chiu. Chiu. Ddu connosciast tui? Mai intendiu deu puru. Mancu tui. Ma depit essi cosa de custus logus. De Trexenta, Basile. Pepi Manias, gràtzias, sighi diaici ca ses andendi beni. Non ddu sciu, speraus. Nosu gei si bius in Cabudanni po fai cosa bella. Speraus beni.
Cun totu is atrus a s'intendi a sa cida chi intrat a si biri.
Arrivederci. Salludu a totus.